a di kɛ i ka ka dɔn ko olu fana ye u bɛ ala dɔn ani ala mɔgɔ don ala ka kitabu b'u fɛ u bɛ ala kitabu kalan na u bɛ ala bato la bon maintenant an b'a fɔ ko yahudu ninnu ko bon mɔgɔ don min kɛra minnu banna nabila isa la ka to u ka diinɛ kan o yɔrɔ la fo ka na se an kuntigi mamadu ma ka ban ale fana la o tora ka yɔrɔ la donc an bɛ se k'a fɔ ko o bɛ tiɲɛ diinɛ kan mais u banna kiden dɔ la o yɔrɔ de b'olu fila ka fili yɔrɔ ye voilà ni o tɛ o la ala ko kɔmi u bɛ kitabu lɔn ka ala ko lɔn ka ban n'aw bɛna baro kɛ i k'a dɔn ko a bɛ ala lɔn i k'a bonya a ka kuma nin fɔ cogo ɲuman na a ka tiɲɛ yira ɲɔgɔn na ale ni jahiliya ni kafirifin tɛ kelen ye olu min bɛ yen ko ala yɛrɛ tɛ yen ala ma foyi ci dugukolo kan ko ala mɔgɔ si tɛ sa ka kunu est-ce kelen wa an bɛɛ lajɛlen dara lara la ko an bɛna sa ka kunu ka taa ala sɔrɔ a k'an ɲininka an kɛwalew ye an ka an ka limaniya ye voilà o kelen don voilà mais sisan kiden yɔrɔ de an fara fara ɲɔgɔn sisan maintenant an taara nasara fana fɛ olu fana o cɛ kelen kelen don olu fana sɔnna nabi ɲuman tɛmɛna ka fɔ nabila isa ye ala ka kiden don bɛɛ lajɛlen fo se nabila isa olu b'a fɔ nabila isa dan nabila isa ko tɛ mamadu ko nabila isa ani ko fɔ ko fɔ olu sɔn ka la voilà o yɔrɔ b'a fɔ ko ali olu fana k'o filila parce que nabila isa cɛ cɛna ale fana y'a fɔ ko an kɔ mamadu bɛna na donc o tuma an bɛ se ka faamu ko an bɛɛ lajɛlen bi diinɛ ala kelen kelen b'an ba batula ten voilà mais fili bɛ fili b'a kɛ an tɛ ɲɔgɔn an tɛ ɲɔgɔn faamu quoi o la an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ lajɛlen kanda k'an kanda cogo ɲuman na ka olu fila kanda kerecɛn ɲuman yahudi ɲuman ala ka kanda a ka tiɲɛ ye n'a ɲɛ ye n'a tiɲɛ ye n'a ɲɛ ye ni ala sɔnna a bɛ na tiɲɛ ma parce que tiɲɛ ka kɛ ni ɲɔgɔn ye dɛ voilà donc sisan eh, o de ko ala ko n'an bɛna kuma u fɛ an ka banba kuma kan a ka kɛ cogo ɲuman na a kana kɛ ɲɔgɔn nɛni ye illa lazina zalamu minhum ala ko eh, s- s- eh, sauf a di kɛ n'a kɛra mɔgɔ min ye mɔgɔ min ye tɔn- tɔɲɔli kɛ min b'aw tɔɲɔ ka aw kɛlɛ aw ka diinɛ kama o tila mɔgɔ bɛ ka min mɔgɔ ni ko zalamu yanni ta tɛ kafiri mais kerecɛn don walima yahudu don mais ale bɛ aw tɔɲɔ quoi cogo dɔ la donc ni o tila mɔgɔ don i bɛ ni hali i kumana cogo dɔ la a ma ale tɛ basiman ko le ye parce que mɔgɔ fanatique dɔw bɛ yen u bɛ na ni kumakan dɔ bɛna dɔn ko non aw ye aw ka kii ye sitana ye e ni e ni baro kɛ cogo donc voilà voilà wa qulu aw k'a fɔ aw k'o jaabi amanna billazi unzila ilayna fɛn min jiginra k'a di anw ma min ye kuranɛ ye an dara o de la unzila ilaykum ani fɛn min jiginra fana k'a di aw ma ani injil ni tawrata an lara bɛɛ lajɛlen la ko ala taala ka kumakan wa ilahuna an ka ti ala wa ilahukum na aw yɛrɛ ka ti min ala ye wahidun ala kelen pe dɔwɛrɛ tɛ yen wa nahanu lahu an kɔni muslimuna an ye yɛrɛ bakun di ala taala ma ka kɛ silamɛ ye ala taala ye donc ya yɔrɔ b'a yira sisan ko eh, tawurata ye tiɲɛ ye injila ye tiɲɛ ye mais kɔmi nabila musa y'a fɔ cogo min na yahudu ye kumakan dɔw bɛ aw y'a fara kitabu kan nabila musa tɛmɛnen kɔfɛ o ye nkalon kumakanw ye dɔw fana bɛ yen tun fɔra u ye yɛrɛ par exemple ko eh, yahudu yahudu dugukolo kan o kan ka eh, samedi min sibiri ye kan ka labato fo diɲɛ laban ko éternellement samedi don yahudu man kan ka baara kɛ kan ka da ka taa ka ala batoso kɔnɔ mais nabila isa kɛra yahudu ye mais ale banna o don nin na ko ala ko ala ala ko ka ale bɛ baara kɛ o don ko ala bɛ baara kɛ don bɛɛ donc ale ko ko samedi ma samedi ma kɛ adamaden eh, adamaden ma kɛ sam- samedi kama samedi samedi kɛra adamaden kama ko donc ko baasi tɛ ale ka baara kɛ samedi don donc o lo olu fana ko dɔn ka taa ala ka yɔrɔ ala bato ka ale kɔnɔ dɔn ala ale bɔra ala fɛ ka na ala y'ale ci ale ye min fɔ samedi ko la olu olu tɛ k'a faamu donc a kɔrɔ a kɔrɔ nabila isa nana ka na f'u ye ko eh, sariya min tun dira aw ma fo aw ka samedi labato fo aw ka fo diɲɛ laban de olu bɛ se ka se kiri dɔ kiri dɔ yɔrɔ min na min bɛ ale ye ale bɛ se ka olu yɛlɛma bi olu bi chrétien bi eh, seli dimanche don u tɛ seli samedi don tuguni i m'a ye donc éternellement yɔrɔ bɛ yɔrɔ dun ni ko wa puta ye puta ye ne wagati dɔ la c'est-à-dire wagati dɔ la tuma dɔ la a bɛ se ka ban de kuma fɔlen o ye donc n bɛ fɛ k'a yira an na fana an kuntigi muhamadu fana nɛɛma ni kisi b'a ma ale fana bɛ se ka ko dɔ lahale dɔ yɛlɛma diinɛ kɔnɔ hali n'a tun bɛ kɛra tun bɛ kɛra cogo dɔ la a ka kɔrɔ a bɛ se ka yɛlɛmani don a la o lo yahudu t'a t'a fɛ ka sɔn o ma nasara t'a fɛ ka sɔn o ma ka sɔrɔ olu yɛrɛ b'a dɔn tigitigi ko ko dɔw tun bɛ yen u b'a kɛ yahudiya tuma na nabila isa ka tuma a tɛ kɛ tuguni donc ko dɔ fana bɛ nabila isa ka tuma la tun bɛ kɛra mais bi an bi a tɛ kɛ tuguni kuma bɛ jɛ voilà voilà donc a bɛ laban o yɔrɔ la k'a fɔ sisan ko an sɔnna ko tawurata tiɲɛ ye injila tiɲɛ ye mais adamaden ye kumakan min fara a kan ale tɛ tiɲɛ ye voilà wa kazalika anzalna ilayka kitaba ala taala k'o cogo kelen na i n'a fɔ ala taala ye kitabu di nabila musa ma ka di nabila isa ma a ye kitabu di yan a di an kuntigi muhamadu fana ma falazina atayinahumul kitaba mɔgɔ minnu ye yahudu nasaraw ye kitabu dira mɔgɔ minnu ma yu'minuna bihi donc olu sɔnna ka limaniya kurana ma parce que o bɛ kalan kɛ cogo ɲuman na ka u ka kitabu kalan ka kɛɲɛ n'a hakika a kɔrɔ laɲini yɛrɛ ye min donc ni chrétien ɲuman ni yahudu ɲuman a bɛ sɔn ko kurana ye tiɲɛ ye wa min haula'i man yu'minu bihi ala ko ka bɔ ninnu la min ye bi mɔgɔ fana ye min ye kafiri ye makakaw ni an ɲɔgɔnnaw dɔw fana bɛ mɔgɔ bɛ min fana sɔnna ka limaniya kuranɛ ma wa ma yajhadu bi ayatina ala ko mɔgɔ si mɔgɔ si ti sɔn ka ni ala taala ka kumakan ninnu sɔsɔ illal kafiruna fo kafiri fin mɔgɔ min ti ban ala la fiyewu o tɛ sɔn ala ma o tigi la mɔgɔ tɛ sɔn n'o tɛ n'i kɛra mɔgɔ ɲɛnama ye ka ban e e e b'a fɛ ka ala dɔn ka ban e bɛ sɔn kuranɛ ma wama kunta tatlu min qablihi ala ko ka kɔn ka kɔn kuranɛ jigili ɲɛ dugukolo kan e kira tun tɛ se ka kalan kɛ min kitabin ka kitabu si kalan donc kira tun tɛ se ka kalan kɛ kuranɛ aya de y'a fɔ hadisa tɛ dɛ donc a tun tɛ se ka lɛtɛrɛ kalan a tun tɛ ka foyi sɛbɛn o ko tuguni wala tahutu biyaminika n'i kini bolo in fana ye e tun tɛ se ka foyi sɛbɛn a tun tɛ sɛbɛnni la a tun tɛ ka kalan kɛ a tun tɛ ka foyi fana sɛbɛn foyi izan ala ko izan de b'a fɔ a yira sisan n'a tun y'a sɔrɔ ɛɛ kira tun bɛ se ka kalan kɛ ka ka fɛn sɛbɛn ka kɔn kuranɛ jigili ɲɛ lartabal mubtiluna ko nkalontigɛlaw tun bɛna siga siga u bɛna fɔ ko ɔn a tun ye nin kumakan de a y'a- a y'a kalan yɔrɔ dɔ la k'a sɛbɛn ka wala n'o tɛ ale yɛrɛ ka kumakan tɛ ayiwa donc ni kira tun ye eh, lettré ye Kira sɛbɛn na. mɔgɔ min sɛbɛnni dɔn ɲɛnama ka kalan kɛ ɲuman ɔ ɲɛnama a b'a fɔ non non nin ye ta- nin taara tawurata ni injila kalan ka sɔrɔ ka na sɛbɛn ka d'a ma mais a tɛ se ka kalan kɛ ka foyi sɛbɛn mais ala taala de y'a d'a ma ni ye ala ala kɛra a ka kalanfa ye ni maleke jibirila o ye ale ko a yɛrɛ sɛbɛn lɔn tuba ko kan Mhm. kira tun y'a ka kira kɛ sɛbɛn a ma kɛ fo ka taa kɛ ka taa kunga la n'a y'a kɛ kunga o de bɛ yɛlɛma bila donc a bɛ ɛɛ na ni a y'a jigira a b'a fɔ i b'a sɛbɛn ka tila ka kalan k'a ye a ka lamɛn e yɛrɛ de i ka i ka corriger tuguni ka fɔ sa banna donc o de b'a yira ko kabako b'a la kuranɛ kɔnɔ ala parce que mɔgɔ min bɛ mɔgɔ min ye kalan kɛ ka dɔgɔtɔraw sɔrɔ kalan babatigiw ya o ye fɛngɛ ye, yahudu jama jamana la quoi israel kalan kalanbagaw kalanbaga kalanba mɔgɔ bi wolonwula bi kɛ- bi bi- bi seegin mɔgɔ kɛmɛ ɲɔgɔnna o bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ka tawurata sɛbɛn ka sɛbɛn ka sɛbɛn ko n'u y'a ta nkalon b'a kɔnɔ hali bi o bɛ tila ka korije tuguni ka korije tuguni ka korije ka korije caman caman caman o de cɛ dɔw y'a fɔ ko mɛ ko tawurata ka tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na ko kopi kopi kopi kopi kopi ka kopi ko aw ka ɲɔgɔnna yɛrɛ tɛ yen quoi hali kɛ a yɛlɛmana da min na reviser reviser reviser a- tiɲɛ bɛ Tiɲɛ banna. u b'a ye ko a ma o fɔ ka kɛ nin yɔrɔ de bɔ yen k'ale bɔ wa ko nin fɔ cogo nin man ɲi an ka taa k'a fɔ cogo yɛlɛma tuguni to o to te o tɛ ka yɛlɛma caman ye donc mais kira ta min mɔgɔ kelen pe ye a ma kalan kɛ a ma sɛbɛnni kɛ mais ale ta kɛra sɛko kelen hali bi ni mɔgɔ y'a ta o tɛ sɔsɔli y'a kɔnɔ i m'a ye bal ni ko wa bal hali injila de o min y'a sɛbɛn k'a fɔ docteur Luc tun y'a sɛbɛn docteur Luc mais nkalon ala a y'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na walayi i b'a fɔ docteur Luc

eh, lɔni dira mɔgɔ min na a bɛ o tigilamɔgɔ dusukun kɔnɔ kɔrɔ olu b'a mara quoi wa ma yajahadu bi ayatina mɔgɔ dɔ in- den kɛ tɛ sɔn ka ban de ala taala ka kumakan o la illa zalimina fo kafiru wa qalu olu kafiru ninnu ko lawla unzila alayhi ayatun mun de y'a to yɛrɛ ala taala tɛ kabako jigi k'a di an kuntigi muhamadu ma min rabi kabako min bɔra ale fɛ ala fɛ

e t'a ɲininka k'a to k'a k'i ye don kabako tɛ kɛ hali nabila isa ka kabako ninnu t'a ɲininka k'a to k'a kɛ dɛ sauf min bɛ banabatɔ ye ko n kɛnɛya ka kɛnɛya voilà hali kira fana kira fana ni fɛn nana ni mɔgɔ nana a ma muso dɔ delila ka n'a ma oui muso dɔ delila ka n'a ma fana k'a fɔ kira ye ko ɛɛ, a ka ale ale furakɛ voilà voilà. kirikirimasa don k'a ye u wele ko ele- épilepsie voilà kira ko a ye i b'a fɛ bana nin ka ban i b'a fɛ ka sabali ba- bana nin kɔrɔ wa i b'a fɛ ka ka ban et puis i ka kɛ jahanamaden ye ou bien i ka sabali kɔ i ka kɛ alijanaden ye Alahu akbar. Yɔrɔ k'a fɔ n b'a fɛ ka kɛ alijanaden ye ka sabali kɔrɔ o ko kira ma mais ni ale taara jama jama cɛma a bɛ to ka bin tuma dɔ la ka ka ka kɛ malo ye ale ma kira ko n bɛ ala deli o kana k'i la et puis banna maintenant eh, kira ye kabako min kɛ n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko n'i donna eh, kabako kitabu kɔnɔ kiden sira ma nin fana kɛ i ka kabako min kɛ nabila isa ka kabako min kɛ mɔgɔ dɔ yɛrɛ n'a ɲininka don dɔ la yɛrɛ f'a ka na ni kabako ya yawuda ko ma ko ko ko kafiri jamakulu de bɛ kabako yaala mais mais ala ka ye kabako caman yɛrɛ kɛ aw ko ka kabako dɔ kɛ ka ye voilà donc adamadenw tuma dɔ la o b'a fɛ ka n'i nan'a ɲini sa ko ala k'a kɛ ten ala tɛ o kɛ tuguni k'a kɛ dɛ mais a bɛ ko dɔ kɛ ten ka kɛ kabako i ɲɛ k'a ye voilà n'o tɛ kabako caman bɛ yen kira ye min kɛ an tɛ se k'a fɔ ka ban yɛrɛ dugukolo kan yɛrɛ hein voilà voilà donc n b'a fɛ k'a yira yan yɔrɔ nin na ko ni ciden bi mɔgɔ mɔgɔ jaabi k'a fɔ ko kabako ye ala taala ta ye kɔrɔ tuma min na ala b'a fɛ ka kabako kɛ ni ciden ye a b'a kɛ mais e t'a ɲininka ko a ka kɛ a ka kɛ o tɛ voilà mais bi an ka kabakokɛla kabakokɛla ninnu

aw la awalam yakfihim anna anzalna ala ko yala a ma ale wasa wa anna anzalna alayka alkitaba ko ni ala taala ye kitabu jigi k'a di olu ma yutla alayhim n'a bɛ kalan olu kan inna fi zalika ala ko nin filɛ ni ni

ya'lamu ma fi samawati ala taala b'a dɔn fɛn o fɛn bɛ sankolo kɔnɔ wal ardi an dugukolo kan walazina ala taala ko mɔgɔ min amanu minnu sɔn limanɛna bil batili minnu limanɛna nkalon ma ani minnu ye tiɲɛ di nkalon ma wa kafaru billahi ka kafiya ala taala ma ulayika ala ko tigilamɔgɔ ninnu humul khasiruna olu de ye halakɛbagaw ye alikiyama don naka bil azabi ala taala ko kafiri ninnu bɛ teliya teliya ɲini e fɛ ko i ka na ni lajaba nin ye jona jona a fɔ ala ye ala ka lajaba nin jigin an kan jona jona an t'a fɛ an ka sa yɛrɛ ka sɔrɔ ka sɔrɔ ka sɔrɔ dɛ a di jona jona ba ka fili n'i ye cɛntigi ye ba ala kuma an ala fɛ bi azabi wa lawla ajalun musamma ala taala ko ni ale ala taala tun ma layidu ta ko a bɛna alikiyama don kɔnɔ ka sɔrɔ ka mɔgɔ lajaba lajaahumul azabu tun lajaba jigin o kan dugukolo kan sisan yɛrɛ mais non a tun bɛ mun kɛ ala tun bɛna kɛ diɲɛ yɛrɛ ka ban fifi jona ka fɛgɛ mais ala tɛ kɔrɔtɔ a ye layidu min ta yɛrɛ bako ye ko ni alikiyama don sera tuma min na n b'o ɲininka o la ala b'i ko yen wala ya'tiyannahum baghtatan ala ko ni o tɛ a tun bɛ na ka na bari o kan o halakilen don wa hum la yas'uruna ka sɔrɔ o t'a kalama

a bɛ ten parce que i t'a dɔn k'a b'i gɛrɛfɛ ka sɔrɔ a b'i gɛrɛfɛ ka ban a y'i sɔrɔ ka ban ni don min na i tuubila ka bɔ a kɔnɔ o don na i bɔra jahanama gɛrɛfɛ ni o tɛ i b'a kɔnɔ ka ban o la ala ka kira ala ko kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ dɔ la ko aw tun bɛ aw makakaw aw tun bɛ jahanama da la aw bɛ fɛ ka don a kɔnɔ kira nana ka na aw sama ka bɔ a kɔnɔ ouais donc mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ kafiriya kɔnɔ i bɛ kojugu kɔnɔ ka ban e bɛ jahanama da la ka ban maintenant ni ala dɔn ka ban ka ɲuman kɛ ka ban e bɛ sɛpɛ ka bɔ jahanama gɛrɛ fɛ ouais hadisa dɔ b'a fɔra ko ni jahanama ko jahanama ɛɛ kɔrɔ kafiriya ka sira de kan jahanama jahanama jahanama jahanama ɛɛ den ale ka diɲɛlatigɛ ka nɔgɔn hein a ka diɲɛ latigɛ wala ka nɔgɔn

o datugu min fa kɛ hmu o sanfɛla la o min taa di senfala la a di hali ba sanfɛ ni dugu san bɛɛ jira o datuguɔn min taa di o fara ka bɔ senfala la wa y'a ko o tuma sisan o bɛna fɔ' ye mari tun bɛ foyi ye sa u ala bɛ foyi ye jo ko ma kɔntɔn ta amadu aw tun bɛ baara jugu min kan a a ye o sara dun bi i bɛ o ka sara kɔnɔ i b'a dɔn min ye n'i ko zuqu yan i ka nɛnɛ mais nɛnɛ tɛ dɛ ja ko bɛna don a kɔnɔ i ka i bɛna a bɛna kɛ i ka dumuni ye i n'a bɛɛ dun o yɔrɔ la ya ibadiya alazina amanu ya aw ne ala taala ka jɔn ɲuman min sɔnna ka limanɛ ala taala ma inna ardiya wasiatun ne ala taala ka dugukolo dɛ a wagalen don a ka waga fa iyaya fabuduni aw kan ka siran ala taala ɲa kan ka tuguni ala taala kɔ donc yan b'a fɛ ka yira ni du- ala ko dugukolo ka ka- ka wahala don n'i bɛ yɔrɔ yɔrɔ min na i tɛ se ka ala taala bato kafiriya baraka kafiriya baraka bonyana ka dan tɛmɛ i tɛ se ka ala bato i ka bɔ k'i ka taa du jɔ yɔrɔ dɔ wɛrɛ la parce que dugukolo ka wahala don a taa yɔrɔ min na i tɛ se ka ala bato mɛ n'i taa don o cɛ ma i tɛ se ka foyi kɛ i tɛ ala bato n'i sara don min na a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ Ɔ, o de ko ten kullu nafsin zaikatul mawti ala ta ko ni ni fɛn bɛɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ni b'a la dugukolo kan ni sankolo la ala ko bɛɛ bɛna bɛɛ bɛna sa bɛɛ summa o salen kɔfɛ ilaina ma turjauna bɛɛ bɛna segin ka na e la ni ala taala fɛ alikiyama don k'o ɲininka o ka kɛwaliw la wallazina amanu ala ko mɔgɔ mɔgɔ min sɔnna ka limaniya wa amilu salihati ka tila ka baara ɲuman kɛ ka fara a ka limaniya kan lanubawiannahum minal janna bɛna o tigilamɔgɔ ninnu don alijinɛ kɔnɔ gurafan ni bon belebelebaw yɔrɔ la ka don kɔnɔ tajiri min tahtihal anhar ko jiwoyo min ye pisiniw ye i boli pɔnpɔ dɔlɔ nɔnɔ li ɲamakuji bɛɛ lajɛlen wala mɛ n'i ko dɔlɔ ko dɔlɔ bɛ alijinɛ kɔnɔ ko kosɔn ko dɔlɔ kan i bɛna dɔlɔ min dugukolo kan aa i bɛ don jahanama kɔnɔ dɛ parce que ala m'o fɔ i ye ala ko dɔlɔ min bɛ alijinɛ kɔnɔ dɛ n'an ka dɔlɔ tɛ kelen ye alijinɛ kɔnɔ yɛrɛ mɔgɔ ye tɛ sule ka dugukolo kan na sule pas wala ni ala dugukolo kan ale bɛ mɔgɔ sule wala kelen tɛ hali fɛn fɛn bɛ alijinɛ kɔnɔ a bɔɲɔgɔn de dugukolo kan ne tɛ ale yɛrɛ tɛ o su bɛ halabu a bɛ bɔ a fɛ mɛ ale tɛ dɛ halidina halidina fiha o bɛna duumɛ alijinɛ kɔnɔ o ti bɔ fiyewu ka ye ka o nɛɛma ni nɛɛma nɛɛmaba ni ka ka ka dumu ale kɔnɔ niima ajrul amilina ala ko baara ɲuman kɛlaw ka sara nɛmana allazina sabaru ala taala ko mɔgɔ mɔgɔ min sɔnna ka sabari wa ala rabbihim yatawakkaluna ka o yɛrɛ bakun kalifa ala o tigi ala ma y'a ye kunun tun bɛ kuma min fɔra nin n ko an tun bɛ kuma min fɔra ko seli ani alamu ani ala hakiliji ala ko la dɛ n b'a ko baara ɲuman lo baara ɲuman bɛɛ lajɛlen ni ala ko ko seli ka gɛlɛ ko sabari ka gɛlɛ sabari fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sabari kɔnɔ hali hali mɔgɔ sira ye mɔgɔ ye seli kɛ a tɛ seli dabila fiyewu ka ye ɛɛ sabaribaga lo a bɛ na misiri kɔnɔ a tɛ dabila fiyewu sabaribaga lo o sabari kelen kelen fana kan normalement la n delila k'a fɔ siɲɛ caman na o sabari kelen kelen fana kan ka kɛ ka sababu ye tuguni e ka se ka sabari fana ka kojugu dabila ka sabari ka ɲamɔgɔ dabila ka sabari ka dɔlɔmin dabila ka sabari ka ni sako dabila ka sabari hali bana kɔrɔ kana taa josɔnna fɛ kana taa filɛlikɛla fɛ ko bɛɛ lajɛlen da ka ka ala ka ala ala tando ala ka wala ka ala deli quoi donc kuma nin fɔlen o ye donc sabari la bɛɛ lajɛlen zikiri akbar yɔrɔ ko ko ala hakɛ di ala kula ko dabila k'a ka k'a ka gɛlɛn sabari la bɛɛ ye i m'a ye sabari fɛn bɛɛ la olu ko ni sabari dira mɔgɔ o mɔgɔ ma fɛn bɛɛ lajɛlen dira i ma ka ban bɛɛ dira i ma i tɛna dɛsɛ mɔgɔ tuguni foyi wolo hali kafiri yɛrɛ olu fana bɛ fɔ ko olu fana olu fana b'a fɔ ɲɔgɔn ye k'u ka sabali u ka jo- o ka jo kan mɔgɔ kana se k'o bɔ a kan i m'a ye ɔn sabu firawuna ko ni olu ka sa ni olu ma sabali quoi ko nabila musa bɛna o ka diinɛ nin bɔsi o la ko ka sabali o ka- o ka diinɛ fana kan i m'a ye donc an ka banban ka sabali an ka diinɛ kan ɛɛ kafiri kana- kafiri kana se ka an an marisa kan voilà an bɔ an ka ka bɔ pa kan wa ni ɲuman ka surtout ɲuman kelen ka ɲuman ye bila ala ko yan an ka taa ko jɔn
nin dala ten o ala hɔn ma ye wa ka ayin wa ka ayin min dabatin ala ko daba joli bɛ don daba joli bɛ yen hɔn daba joli joli de bɛ yen la tahmilu rizqaha allahu i ka ha a ti a ka garisɛgɛ a t'a garisɛgɛ mara est-ce que kɔnɔni delila k'a ka garisɛgɛ mara balo mara ɛɛ kɔngɔ sogo bɛɛ lajɛlen t'a mara hali du hali an ka so ta yɛrɛ bon min b'a min bi balo min siri ale ka fisa kɛ min ye munumunu bɛɛ lajɛlen a tɛ taa na ni balo ye ka na bila kɛrɛ fɛ ka wuli sɔgɔma joona ka dumuni donc a ta- a ka ta mara ka san kelen kɔfɛ san fila kɛ ale tɛ yen Ah, te yen. Ɔhɔn, mais ala ko di yarzuquha yarzukaha donc ala mhm. ala ko ala taala ale ala taala bɛ o garisigɛ wa iyakum ani aw fana b'aw fana garisigɛ wa huwa wa huwa sami ala taala ye mɛnni masa ye alim dɔnni masa donc a b'a fɛ ka yira an na Naam. daba min t'i ka balo mara don bɛ ala de b'a ka ba- balo d'a ma e fana min b'i ta mara nin ala de b'i ta fana d'i ma a kana fɔ ko komi daba t'a ta mara ale b'a bon ala ta ala ma ale ta d'a ma ou ale ala b'ale ta dira ma e min y'i ta mara ni ala t'i ta d'i ma dɛ ala b'a a di a bɛɛ ma voilà i bɛ e bɛ taa ala b'a d'i ma i ka na i ta tɔ mara ala b'a ala b'ale ta d'a ma don bɛɛ hɔn mais kɔnɔni fana ale fana baara kɛ dɛ hɔn a tɛ sɛnɛ kɛ ma yɔ a tɛ danni kɛ a tɛ baara kɛ biro kɔnɔ ɔn, a ti a ti a ti a ti bon jɔ ka wari minɛ kosɛbɛ mais ale fana bɛ munumunu ka munumunu ka munumunu ka munumunu ka ka ka dumuni yala lon min na ni ni marifa nana ka bi pim a bɛ sa o lon na ou ni mana nana k'a saba k'a bila a kan a bɛ sa o lon na donc mɔgɔ bɛɛ n'a ka baara kɛcogo don kosɛbɛ a dɔw fana b'a fɔ i y'a ye eh, don dɔw ko a y'a dɔw b'a fɔ kuma a y'a ye hadisi dɔ b'a fɔ ko i y'a ye ko eh, kɔnɔni balo cogo la ala de b'o balo o kɔrɔ b'a jira ɛ, e ye fɛn min tulu min sɔrɔ bi nin sini ta nin bɛ ala bolo kana nimisa o la mais i ka banba n'i ka kɛnɛ dɔrɔn i ka baara kɛ i bɛ sini ta fana sɔrɔ mais a t'a yira i kan ka la ko ala bɛ kɔnɔnin balo a a tɛ baara kɛ e fana tɛna baara kɛ dɛ ayi kɔnɔ bɛ baara kɛ kɔnɔ bɛ munumunu ka munumunu ka munumunu baara de a ka baara de o ye Ahan, donc mais dɔw fana t'a faamu u b'a jateminɛ ko kɔnɔ tɛ baara kɛ F'o b'a sɔrɔ ka fara a fa wa donc a bɛ a bɛ dumuni kɛ donc hali ne fana ma baara kɛ n bɛ dumuni kɛ o tɛ ko kɔnɔnin tɛ baara kɛ mais ala bɛ k'a balo d'a ma kɔrɔ Kɔnɔ tɛ baara kɛ ani sini ko t'o kɔn kɔn kɔnɔ sini bi a bɛ bi ta yaala n'a bi ta sɔrɔ banna sini fana bɛ a bɛ ala ka to an bɛna bi fana sɔrɔ e fana n'i baara kɛ ni dumuni sɔrɔ bi k'a dun a sini ta fana a bɛ ala bolo ala d'i ma fana mais i bɛ baara kɛ n'o ye maa ko an ka cɛ dɔ a bɛ cɛbaya yan an ka jatigi ka mɔgɔ don a kun ni tɛ ten kuwa nka n'a sigi n'aw dumuni kɛ dɔrɔn samiya na o ka bɔ ka na wuli ka taa foro kɔnɔ ko sɛnɛ ka sɛnɛ kɛ ala ne tɛ sɛnɛ kɛ dɛ wala ka sɛnɛ kɛ dɛ o de comme e tɛ sɛnɛ kɛ i bɛ dumuni kɛ mais ko kɔnɔna min dumuni na ko o bɛ sɛnɛ kɛ a ko tɛ dumuni kɛ vraiment o n'i taara n'a ye wari deli i fɛ n'i ko wari tɛ dɛ k'a bɛ k'i t'a fɛ k'a di a bɛ fɔ ten ko i t'a fɛ k'a di k'a bɛ a bɛ i b'i ta sɔrɔ

Allahu yabsutu rizqa liman yasha ala taala b'a ka garisɛgɛ nin da yɛlɛ k'a di mɔgɔ ma min y'a diya min ibadi ka bɔ ka- ka bɔ a ka jɔnw la wa yaqdiru lahu ka dɛgun dɔ fana ma inna allah donc ala taala bi kulli shay'in alim fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn donc ala taala bɛ garisɛgɛ di dɔw ma ka dɛgun dɔw ma a kɔrɔ ko di voilà mais ala ko i ma mɔgɔ min bɛ dugukolo ka ɲɛnamaya fɛ n b'a d'a ma min bɛ alikiyama don ta fɛ n b'a nɔgɔya fana ka alikiyama don ka baara nɔgɔya a ye fana ka se ka alikiyama don sɔrɔ donc a diyara ala ye ni e bɛ dugukolo ka ɲɛnamaya fɛ a b'a nɔgɔya i ye wala hali ni mɔgɔ min ye kojugu kɛ ko y'a kɛ jinɛ ka baara kɛ ka nafoloba sɔrɔ u b'a fɔ ko ala y'a d'a ma parce que e de b'o fɛ ala y'o de nɔgɔya a ye ah e min fana n'i ko e t'o fɛ hali i bɛ sa fantanya la ko e kana e ti kojugu kɛ n ti n da n tɛna n den- n ka bamuso faga nafolo kama e bɛ to ka dugukolo kan ka ala bato hali n'i ma fɛn caman sɔrɔ o ala ala b'o dama nɔgɔya i ye a banna Ah, a tɛ mɔgɔ si force o ah e kun e bɛ se ka e kun yɛrɛ di nafolo ma i b'a fɛ i b'a fɔ ko aa n bɛ n bɛ wala i bɛ i b'a fɔ ko aa yanni san tan o san mugan aw jinɛw aw ka ne faga mais n ka kɛ nafolo fɔlɔ nafolotigi ye fɔlɔ i bɛ ka nafolotigiya kɛ ni o lon sera i bɛ sa kɛ wa la'in n'i wa ɲininka tuguni man nazzala minas sama'i ma'an jumɛn b'a kɛ ji ka sanji ka jigi ka bɔ san na a bɛ jɔn bɛ na ni sanji ye fa ahaya bili arda min badi mawtiha ka na dukolo ɲɛnamaya a jalen tɛmɛ kɔfɛ layakuluna kafiriw b'a fɔ allahu ko ala don alihamdu kuli ala ko o jaabi alihamdulila tanu bɛ ala taala ye bali akisaruhum la yaalamu yaakiluna mais ala ko kafiri caman hakili t'o fɛ ko ko faamu a hakili t'o wa ma hazihi hayatu duniya ala ko ni diɲɛ nin ɲɛnamaya min an b'a kɔnɔ ko ko an b'a kɛ dugukolo kan an ko ka di an b'a la dɔrɔn wala ala ko mun don ila lahawun wa laibun ala ko tolon yɔrɔ dɔrɔn tolon tolon don tolon dɔ tolon dɔ ɲa ni ye e, e, tolon gansan bɛ dɔn tolon fana b'a la ko diɲɛ ye ka tolon yɔrɔ don parce que laibun ye la bɛɛ tolon ye parce que lahawu ale ni sago tolon ye laibun fana ye tolon gansan ye donc ala ko tolon yɔrɔ de ju kana ye tolon dɔrɔn

n'i sera ka miiri b'a dɔn ko diɲɛ diɲɛ tɛ foyi yɛrɛ foyi ko a ma deli Walayi. a ma dugukolo kan wala ɔhɔn law ko law kanu yaalamuna ala ko n'an tun n'an tun- n'o tun b'a dɔn a o b'a dɔn ko diɲɛ ye tolon yɔrɔ ye alikiyama don ye ɲɛnamaya yɛrɛ yɔrɔ ye donc n'i b'a fɛ ka ɲɛnamaya yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ i ka alikiyama don ka eh, Baara kɛ. baara kɛ a ka wala, a ka taa sɔrɔ wa iza rakibu fili fuluki ala ko ni adamaden ninnu n'o yɛlɛnna eh, fɛnkɛ bato bato kan dawulahi mukhlisina lahu dina u bɛ ala taala wele ka batoli kɛrɛnkɛrɛn ala taala kelen pewu donc n'i bɛ baji kan ala a an dɛmɛ an ka jigin ni hɛrɛ ye an ka to an kana to ji nin ji nin kɔnɔ dɛ i bɛ ala deli a tɛ boli tɔgɔ fɔ a tɛ tɔgɔ fɔ tuguni a tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ ala de bɛ wele dɔrɔn falama ala ko tuma min na najahum ne ni ala taala y'o kisi ila bari ka taa jigin o ye dugukolo kan tuma min na iza hum yusirikuna ala ko yɔrɔ tiɲɛ i b'a ye o bɛ fɛn fara ala kan tuguni u b'a fɔ cɛ o wala n'an sera so an bɛ sisɛ di an ka jo ma a b'o fɔ sisan n'an sera so kɔni o vraiment la mɔgɔbaw baraka la olu de y'an kisi i b'a ye u b'a fɔ ten donc n'an sera dɔrɔn sisɛ minɛ ka taa di jo ma donc ale yusu yusirikuna kɔrɔ donc e tun bɛ baji kan tuma min na i bɛ ala tɔgɔ fɔ a e jigira i ko i ka jo le y'i kisi liyakifuru bima atayinahum ala ko wali- walisa u ka u ka kafiriya ne ala taala ka dɛmɛ de ma quoi waliya ama ama ama tamatau ala ko ala kɔni wolo o ka daamu ta kɛ dugukolo kan o ka ni sago ko kɛ u ka bɛɛ kɛ min diyara o ka o kɛ fasawfa ala ko dɔɔnin kɔnɔ taa yaalamuna o bɛna lɔn min bɛ yen o ma ye an bɛ to ka min fɔ tuma bɛɛ ko arahamani k'ale ye arahamani donc i ka ni sago ko kɛ bɛɛ kɛ hali ko ko kɛ ala ma ko yɛ ten ah dɔw b'a dɔw tɛ o faamu ala donc ala ko i b'a kɛ i b'a fɛ n'i b'a fɛ i ka tiɲɛni kɛ i b'a fɛ n'i b'a fɛ i ka ɲuman kɛ ah i bɛna dɔn min bɛ alikiyama awalam yaraw anna jaalna haraman amina ala ko yala yala olu ma ye wa ko ne ala taala n ye ala kaaba nin kɛ eh, haram ye haram yɔrɔ ye kɔrɔ yɔrɔ min don o ma kan ka mɔgɔ fa- ma kan ka mɔgɔ faga ye wa yutahatafu nasu min hawlihim mais a kaaba gɛrɛfɛ dugu dugu la o mɔgɔ bɔ bɔ yɔrɔ min ko olu b'o fagara mais n'i sera kaaba kɔnɔ o tɛ faga y'a ye kafiri ninnu o tun tɛ sɔn ka mɔgɔ faga kaaba yɛrɛ kɔnɔ i m'a ye parce que kabini ala taala kɛ harami de kabini kabini nabila musa ka tile la olu y'a o tun b'a labatora fo ka na se kira kira ka tile ma u b'a labatora hɔn afabi bil batili yu'minuna ala ko yala olu bɛna taa limaniya nkalon ma nkalon ma wa bi ni'matila yakfuruna ka tila ka kafiriya ne ala taala ka nɛɛma ma wa man azlamu miman iftara ala allahi kaziba ala ko mɔgɔ jumɛn ka kafiriya barika ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min bɛ nkalon tigɛ k'a la ala taala kan na tuguni ani mɔgɔ min nkalon tigɛ k'a la ala kan o kafiri bɛ ka tɛmɛ o tigilamɔgɔ kan tuguni wa a tɛ dɛ aw ka aw kazaba aw kazaba aw kazaba bil haki ou ka tiɲɛ kɛ nkalon ye lama ja'ahu tuma min na tiɲɛ nana ma ka tiɲɛ kɛ nkalon ye alaysa fi jahannama min na o alaysa fi jahannama ɛɛ maswal lil kafirina ala ko yala ko kafiri ka la yɔrɔ ti jahannama kɔnɔ wa kafiri ka dɛbɛn ti jahannama kɔnɔ wa a ka sabati yɔrɔ ti jahannama kɔnɔ wa sabati yɔrɔ de y'o ye walazina jahadu mɔgɔ min ji kɛ banbala ka jijali ko kɛ fina ne ala taala ka batoli kɔnɔ lanahadiyanahum subulana n'o tila mun bɛ o tigilamɔgɔ kanda k'a bila an ka sira ɲuman kan wa inna laha donc ala taala lama muhsinina a farala koɲuman kɛlaw kan kuma yan yɔrɔ kuma ni kumakan b'a la dɛ ko walazina jahadu fina minnu minnu ye jihadi kɛ ne ala taala kama ni voilà jihadi kɛ olu b'a fɔ ko jihadi ye banbali ye jijali mujtahidun mɔgɔ min b'a jija donc min min ye ji- jijali kɛ ala ka diinɛ kɔnɔ na- su- subulana ne ala taala ka eh, diinɛ diin- eh, diinɛ diinɛ kan de Ah, eh, fina oui n fana eh, fina ne ala taala ka batoli kɔnɔ e ji- banbali kɛ ka jija kɛ lanahadiyannahum subulana o tigilamɔgɔ kanda k'a bila an ka sira tilennen kan ala bɛ mɔgɔ kanda min bɛ banba ka na ala ma n'i tɛ na ala t'i kanda ka da la ka ban ala ko ala bɛna i kanda don dɔ dɛ e nkalon ye e bɛ na ala ma ala k'i kanda ka sira de jira i la voilà wa inna laha donc ala taala lama al muhsinina ala ɲuman kɛla fana bɛ ɲɔgɔn kan y'a ye ko fɛn tuma saraka la ji fɛn tuma kira ka tile wa sahaba ka tile ko cɛ dɔ don a nana eh non non lɔnnikɛla dɔ nana a ma quoi ka na waaju k'a ka limaniya ahan sisan cɛ de y'a fɔ a ye sisan a ko ni ala sɔnna k'a bɛna limaniya a ala ma- ni ala ma sɔn fana ka an tugu a ka a- a ti- a tɛna limaniya dɛ o de kɔ ko ni o lo k'a ka taa ni ala sɔnna don min na k'ale bɛna limaniya k'a ko ka taa ah non ah n'olu tigi taara ni cɛ min ye ɔhɔn wajibi voilà o cɛ de bɛ nin fɔra ɔhɔn a jaabi sa ko non ko n'i ko ala sɔnna de o n'a sɔnna don min na k'a bɛ k'a jeli ma ne ma sɔn k'a ka bi ka taa ko non ko de a bɛna a bɛna a bɛna dimi fɔ k'ala ma sɔn fɔlɔ a ko ka taa n b'a fɛ k'a fɔ n'i bɛ taa mɔgɔ kanda e kana kuma nin fɔ o cogo la parce que adamaden ale kan k'a ɲini ala ka sɔn a ma n'i ta parce que o de kafiri b'a fɔ silamaw ye kuran fana bɛ yɛlɛ ko n'a tun diyara ala ye olu yɛrɛ tun tɛ kɛ kafiri ye k'a diyara ala ye olu ka kɛ kafiri ye ka fa kɛ kɛ kafiri ko ko kojugu tɛ k'a diyara ala ye olu kɛ ne ko n'a tun diyara ala ye olu bɛ kɛ silamaw ye o tɛ kɛ kafiri yɛrɛ bon kumakan n'i y'a filɛ k'a bɔn k'a bɔ tiɲɛ don parce que ala yɛrɛ ko n'a tun diyara ala ye n'a tun diyara ale ala taala ye i bɛ danfɛn bɛɛ kɛ kɛ silamaw ye e fa sisan mais k'a fɔra ko tiɲɛ don ko n'a tun diyara ala ye k'olu kɛ silama donc kumakan n'i y'a ta filɛ ten ka ka jɔli wɛrɛ fɛ k'a ko tiɲɛ bɛ k'a fɛ a ka fɔ nin cogo la mais ala ko k'ale la ko tiɲɛ tɛ dɛ n'i ye aw kanda ka ban aw de banna kɔrɔ ko di sisan a kɔrɔ ala ka aya nin ala b'a fɛ k'a yira dɔrɔn ko ni ale ala taala tun b'a fɛ yɛrɛ a tɛ sira di ala adamaden adamaden ma yɛrɛ a k'a hakili ta bɔ a ta ka sira di sitana yɛrɛ ma a ka mɔgɔ yala ka mɔgɔ yala mɔgɔ caman ka fara ale kan ka taa don jahannam kɔnɔ mais diyara ala ye sitana banna ne sitana ka a sagolako kɛ e fana k'i ka sagolako kɛ mais mais ala ka na ni cidenw ye ka na tiɲɛ yira i la ka nkalon yira i la e ka sɔn tiɲɛ ma ka nkalon to yen wala sisan ni sera silama ye don a dɔn n'i sara k'a bɛ don jahannam kɔnɔ donc wala sisan n'i k'a fɔ ko mais n'a diyara ala ye ale tun bɛ kɛ silama ye o b'a yira o ja- o- o b'a yira sisan ko ale bɛ fɛ ka ka ala jalaki ko donc n'a tun diyara ala ye bɛ ka ale kɛ silama wala ala ko ɔ, o tɛ dɛ cidenw kumana i fɛ ka ban o y'i kanda ka ban e de kan ka sɔn o ye kan ka ban a banna kuma dɔ le o ye donc donc min bɛ k'a yira ale sisan ko e min banbala n'i banbala de ala b'i ala b'i ala b'i kanda kanda de bɛ fara kan n'i tɛ banbali hali n'i nana diɲɛ diinɛ diinɛ la n'i banna ye bama yɛrɛ i bɛ to nafigiya la kɛ o bɛ ka bin kɛ a bɛ ten kuwa jɔn tun b'a fɔ dɔ ko ala taala don ko a ye so fila de dan so wa so fila dan so fila nin Ɔhɔn, a kelen.
si tɛ da ɲɛ a si tɛ a a bɛɛ bɛ dafa bɛɛ bɛ dafa comme ça a Non, a a tɛ bɛɛ bɛ dafa bɛɛ bɛ dafa bon n'a dun m'o kɛ fana e yɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ cogo min na Ɔhɔn, n'a m'o kɛ a bɛ ɲɛ wa a bɛ ɲɛ wa dɔ bɛna ka n'i mako sa ten Ɔn. i t'a tigi dɔn foyi foyi i tɛna a tigi ye n'ala tɛ c'est ça n'a ma t'o ɲɛnabɔ a bɛ ɲɛ wa A bɛ ɲɛ. ala dun ko a tɛ mɔgɔ tɔɲɔ Ahan. a a yɛrɛ ka filɛ C'est ça. Fo ka ala ɲɛnabɔ. k'a ta kɛ ɲɛnama ye dɛ A bɛ na. N'o tɛ Ah. a tɛ a bɛ bɔn dɛ ala ka nɔgɔya ye mais ala k'an bila bolo ɲuman kan Ah, Amina.
aa basabu ee ee boli bɛ min ɲɛ nin ye ala m'an ta kɛra o ye Amin. basa mɔgɔ tɛ yen k'i bɛ don alijana kɔnɔ bi ni kasala tɛ b'i la o tɛ yen Ala- Ala ka an ka nɛgɛ. an ka tile in na bi Min ala ka- labanana tile na hali mɔgɔ b'a di i yɛrɛ- mɔgɔ- hali i yɛrɛ m'a kɛ mɔgɔ b'a d'i ma c'est ça Ɛ, e ka filɛli lankolonbila ninnu filɛ o, a bɛɛ ye jurumu le ye don oui a ko muso yɛrɛ muso ye yan yɔrɔ i kana yan yɔrɔ nin ye yan a yan yɔrɔ ye Mm. wɔntɔrɔ mugu nin o C'est ye ça. o ha- haramba don lanbalo han mais I bi m'a ye?

voilà fɛnw tɛ voilà kan ka a ɲumanya yira kan ka kan ka bila bila kɛnɛ kan voilà voilà dɔw fana kɔnɔ o tɛ ka fɛn san sachet kɔnɔ ko kɛ ka bɔ n'a kɛ ka ye fɔlɔ aw ka yɛrɛ présenter ka filɛ ka taga ɲamaka sira tɛ baw yɛrɛ ne fɛ gariya ninnu o tɛ don dɛ hali ni bɛna don a bɛ taa fisi ka don ka don ten n'an bi gɛn